igbo mụrụ nze mụọ ọzọ ekenekwa m unu anyị eburukwa ọzọ bata n'oge akụkọ ihe na-eme eme n'oge akụkọ ihe na-eme eme na nke taa kedu isi akụkọ e nwere ofu nwata nwoke nwata nwoke a ihe akụkọ ndị a na-eweta ihe megasị ihe ndị mere na be anyị nwata nwoke a wee bụrụ na nna ya nwụchuru anwụchu ọ ka nọrị na elementrị mgbe nna ya ji nwụ nwatakịrị nwoke a wee ya na mama ya na ụmụnne ya ya bụ diọkpara ọ tọrọ ndị nwaanyị hinne mgbe o ji wee bido gụọ gụpụ praịmarị ọ na-agụcha praịmarị nna ya wee nwụọ nne ha na-emesiri ike o wee gụsịzịa praịmarị jisi ike baa kọleji na sekọndịrị echichiri ya echichi ya echichie ya o wee nwee ike dee junior waec o decha ha junior waec even ka o si dee junior waec ahụ bụ ọlọkọ nwaanyị ahụ ma ka o si tie ide wee nwee ike kwụpụta ụgwọ wee debe junior waec nwaanyị wee sị na ike agwụgwo ka ya chọọ onye a ga-akpọnye nwatakịrị a e wee chọba ọ maka na skuul abụzị maka enwe onye ya-azụ nwatakịrị a emezie nwezi ofu nwoke a connect ofu ọga ọ na-eme ọfụma in fact ọ bụrụ otu ụwa nke a si wee dị enwerọ onye ya-aconnect na nwoke ahụ onwe ya ka nwa ahụ esi jibụ n'aka ọga ahụ mana etu chukwu si wee mee o wee bụrụ na o nwere nwanne mama ya ma nwoke ahụ wee jee kọsịa kọsara ya sị ya biko na ya yorughị enyemaka ma enyemaka na ya maka nwa na nne ya nọọsụ na nwanne ya nwaanyị mụtara ya na ọ na-ata afụfụ man ahụ wee sị na nsogbu adịghị na ọ bụhakwa na ọ na-erube isi ọ na-erube isi ọ ha eme aka ntụtụ ụzi ya na-aba ka ọ nọ na-ahama ya ọ ga na-erubekwa isi ọ ma na-eme aka ntụtụ nwekwa aka chụpụtụtụ sọ na ya chọpụtara ya agba igi ezi ekpe ọ debe ọ nwa ogbenye na nwa ogbenye anọkwana ka nwa ogbenye ọ bata nọ nne edochakwunye mgbe ọ na-apụ nwatakịrị abatazịa wee bido servụba ọga ọga na-eme ọfụma dịka anyị si kwuo ọ na-eme ọfụma nwatakịrị a anọzịa mgbe ahụ mgbe aha naabọ mgbe aha ịtọ mgbe o ji na-anọru mgbe aha ịtọ n'aka ọga o bido kuwapụba maka ịgwa gị eziokwu ọ bụrụkwa na asị na ọ ga ọzọ na mbọsị o depụ junior WAEC mbọsị a ka ọ pụ bọị abụda ịchọba dara onye na ya anọ ya ka iwe na-agbakọ ife na mgbe eji ya akpọpịa bọị ndị na agụbaziri kọleji agụchana mgbe o ji ya eruzi n'aka ọga na ọ dị ka aha atọ nwatakịrị ahụ achọrọ ihe dị ka 19 20 years so ọ pụtago nwoke ife ọ pụtago nwoke bịa nọrọ ebe ọ nọ na-eriju afọ o wepụta nwa nwoke ife ọfụma ọga bịa like ya maka ịchọghị onye ya gwara eziokwu ya ka ya akpọ agreement a saịnụrụ bụ 5 years wee na-enye ọga kwesịrị ibidogoro ya ahịa otu ndị ọga si eme a nọọ ihe ka aha naabọ aha ịtọ ibidoro ya ahịa depend na how many years ekwu ọ nwekọ mụ na-ekwu 6 years or 7 years ị nọọ aha ịtọ ibidoro ya ahịa ị zụọ ahịa ka aha ịtọ i buchiata ahịa ọga esi from ihe ị zụta wee duo gị ụlọ mana ụdị eziokwu nwatakịrị a na-ekwu etu o si agba mbọ main shop ọga oji ọbịa were achị ọ D-boy ga-akwụzụ ọga kpebiri na ya ama ebidozi D-boy ahịa nọ na main shop ahụ ka ọ ga-anọ maka na ọ na-enye akaụntụ gbam ihe niine si wee dị ụmụnne m ọ nọkata ofu mbọsị nwunye ọga wee bido kpaha ebe D-boy mgbe o jipụta ihe nwoke mana ihe ọ na-emekarị bụ o ruo etiribe ụmụ bọyị nri nke D-boy ruo onye ekunye ụmụ na-ekunye special ọ na-ekunye special mgbe ụfọdụ o zochie anụ n'okpuru efere nwaanyị na-ekuzi nri na-eku na-eku na-ekute anụ na-eku na-awọndazi aka ezi nke emezie nwunye ọga bidozie na-enye ya saịn na-enye ya saịn na-enye ya saịn nke ọnwụ na maka ọ pụta ihe eji nwoke eme ịfụ ya ọ gbasiri ike mmadụ dapụtakwa dimkpa mmadụ so mana nwunye ọga enweghị ihe ọ na-alụ na-aghọtakwa na akụkọ enwehụ ihe nwunye ọga na-alụ ọga na-eme ọfụma ọga wee sị na nwunye bụ eledere ya ụmụazị anya finish na-edozi ụnọ n'ihe ọ ya eji chụta na yanwa bụ ọga achụtachaghị ya apụcha nwaanyị na ọ na ya enweghị nwaanyị na-alụ mana oyibo sị na the idle mind is a devil's eh, workshop ọ idle mind devil workshop a nwaanyị na-anọkpugharị ụnọ ọ kpọrọ ndị ọya ozi kpọrọ babere ya agba asịrị agbasị ya mechakwa taịm ka kweka ekweka onwebeghị n'ebe o je ọ ka nọ n'ụlọ si eruo ochie ya na-agbagasị ihe dị anya mana ọga n'onwe anaghị agbakọ etu a sọsị ọga na-agbakọ bụ na ya kpatara ihe ya ezu onye na ya na-abụ akụkọ abụọ na-akị ahụ ka isinye na-amụrụ aka especially ụmụ nwoke ndị ọga na-efiilu na ha nwa ha ezugoro ha a na-akwa anọ nkịtị ahụ ọ sọ gị bụrụ dangote ee emena nwunye ka ọ nọba nkịtị maka na ọ nọba nkịtị n'ụlọ imirikiti ihe ga na-apụta ma gị nwa amara na kedu isi akụkọ anyị isi akụkọ anyị bụ na nwaanyị a achagidego dis boy ọkụ ọ na-adọji ọ na-eze ọ na-eze maka na nwa mgbe na shọt ịkpọ ya ọfụma na ọga i mehọ misteki ịkpọ ya ọfụma na ọga asa levels a na-akụ ime misteki dịka anyị si ekwu agrimenti a saịn bụ aha ise ọga gị na-eme ọfụma ha alaịkụ ụmụazị na aka n'otu etu ụbọchị na-aga dịka anyị si aha ise pịa o duo na gị n'aha ịnọ nwata nwoke ahụ mgbe o ji pụta pụtawa ganye ihe amazi otu ọ bụ fe nwa n'ọga ọga na-eme ọfụma ọ na-eyi ezigbo akwa ọ na-adị ọcha ọ na-adị okay na-eriju afọ dị okay ọ dị ọgọ ọnwa nwunye ọga wee karịa ya in fact o zegidere nwunye ọga nke si na nwunye ọga gasịpụbazie onwe ya adịzidị iberibe o wee tretinbe the boy na ọ bụrụ na ọ dahọ n'oku ya na-akpọ ya ya ga-eme o buru anya mmiri si be ha wee pụọ na ọ ga-ebu anya mmiri si be ha wee pụọ ebe ọ bụ na ọ na-achọ imezi ka ọ bụzi na ya nwa na-ezuzu ezuzu nwatakịrị mmadụ tọrọ atọ aha ịnọ ka o tiegoro na bọị n'aka ọga na-eme ọfụma ịma na o si ha ebe aha pụta kịta e duo ya ịma na akụkọ ụbịam akụkọ ụbịam ọ bụghị ọ bụghị akụkọ ogbenye unu ma na ogbenye dị iche ụbịam dị iche na ihe dị be ha abụghị ogbenye ụbịam bịa mbịa ngara ngara ngara ya dị be nna ya nna ya tego ọ nwụ nna ya nwụchuru anwụchu kposa ụmụazị onye ọ bụdị ọkpara so the future of that family dị ka n'aka ya ka ọ dị mama ya na-enwekwa olileanya na ofu mbọsị kịta nwa ahụ azaa nwoke o si na bọị pụta obodo nyere aka zụbakwa ụmụnne ya ọ gbajuo dọrọ nwaanyị kwuru na ọ bụrụ na ọ bụ na o chenjihọ mind ya wee nwee ike gbaa egwu ya na-akụ na ya akụbakwasịrị ya ụdị nke ọzọ ya eme ka o buru anya mmiri na kịta kedu ihe nwoke a ga-eme ọ ka fọrọ nwatakịrị ahụ ofu mgba ahọ ka o zuo ezu ka o wee nwee ike si be ọga pụọ kedu ka ọ ga-esi nọ mgba ahọ be ọga nwata nwoke sị ihe na-amapụkarị chi ya obi bụ o zugide ọ bụ na ihe a megide ya daa n'aka nwaanyị a ọga mechaa wee mara ọga wee mara ịma na anyị akwọghị aka tielu ọkụkọ akụ nwaanyị wee sị ya ọ bụ na ịda ọ bụ na ịda ya ya emeghị iburu anya mmiri si na be wee bụ ya aga obe ọjọọ ofi ya okwu ka ofi ya bukwasa gị ọ ga-achụ onye ahụ nwatakịrị wee na-anya n'iru n'anya na ọ mahụ nke ọ ga-eme eme biko n'ọnọdụ dị etu a biko dịka m na-esikwa ekwucha asị m tụọ alo biko tụnyenụ ọnụ anyị ma na unu na-alike igbo hinne mana dịka nsogbu unu igbo na-adị ọ bụrụ na ihe ị chọrọ ikwu na ịsụrụ ya n'oyibo ịsụrụ ya n'igbo ọ ya ekweghị edepụtacha biko were oyibo dee ya onye a chọrọ ndụmọdụ unu nke taa nke echi kedu ihe ọ ga-eme ọ ya jee gwa ọga ọ ya jee gwa ọga kedu ihe ọ ga-eme maka ọsọ ihe na-eme kịta ya gwa ọga mana ọ bịa cheta o kpee madam n'aka ọga o kpee madam n'aka ọga hmm. eh. anyị chọrọ ịnụ ọnụ unu nyenụ nwanne anyị aka